Maliens ka foli ani tanuni k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ni aw sɔgɔlen don an na CDR Media ale jabarani sanfɛ ale ni maa minnu bɛ yen ni olu tulo bɛ an na Radio Star FM sanfɛ 92.4 ka foli ani tanuni k'o di aw ma folikan saba aw ka suhandili ani aw ka kanu ani aw ka danaya o min ɲɛsinnen don aw ma ka aw fo o saba kan k'o foli saba k'o kɛ aw ye o tɛmɛnen aw ka danaya sababu la kunnafoni ladirima saniyalen o de kɛlen don an ka wulikajɔ ye k'o ɲini mali kɔnɔ mali kɔ kan k'o di aw ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan bi an sera maa min ma i t'a yɛrɛna dɔn i bɛ se ka ka o fɔ nka tɔgɔ in i bɛ o dɔn maa min t'o dɔn ɲininkali bɛ kɛ n'a sɔrɔ bɛ mali politiki ko mali jamana ko yɛrɛ ni o b'o kalama maa wɛrɛ tɛ koyi mohamɛd ali batili maa min n'a ye cakɛda caman ni a y'o kɛra o ɲɛmaaw ye an ka mali kɔnɔ minisiriyaw b'o la fo ka taa se a ɲɔgɔn yɔrɔw ma jɛkulu min ni a dɔnna ni o ye o jɛkulu bɛ wele ko apm o kɛra jɛkuluba ye jamana kɔnɔ nka min bɛ o ko la a bɛna o fana o walawala an ye sisan o fana kɔfɛ mouvement ba min wulila ka jamana ɲɛmaa k'a fɔ k'a ka walan sɛmɛ ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ don el haji ibrahim bubakar keyita n'o mouvement bɛ wele ko m5 maa minnu bɛ n'olu bɛ miiri ka se k'a fɔ m5 jamakulu aw ka nin sira ta nin sira in hɛrɛ bɛ nin de la o maa ale b'o comité stratégique la ni a bɛ fɔ o ma comité stratégique nanzarakan na nka comité in minnu bɛ miiri ka taga sira k'o bɔ ka o di ka foli ani tanuni di aw ma k'a fɔ an sera mohamɛd ali batili ma bi an bɛna ɲininkali caman k'o sɛmɛ a la ko min kɛra mali kɔnɔ depuis mardi don fo ka na se ko minnu bɛnale ka taa mali kɔnɔ an bɛna o jɛmukan an bɛna o ɲininkaliw k'olu sɛmɛ a la ka foli di aw ma aw minnu tulo b'an na arajo sanfɛ star fm ka foli di aw ma aw minnu tulo bɛ an na bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye CDR media ye k'a fɔ a ka video ni a k'a partager ka d'a kan kunnafoni don kunnafoni minnu ni a jɔyɔrɔ ka bon fasoko la an bɛ ni maa min don maa min don n'a kumana a bɛ kuma paseke a dɔnni de b'a la a bɛ kuma paseke olu de ye ko labɛn depuis kunu fo ka se bi ma o kama n'ale kumana a bɛ kɛ sababuya ye maaw bɛ fɛn caman k'o faamuya aw n'aw balimakɛ don sam samabali dɔw k'a ma libre penseur dɔw yɛrɛ ko kunnafoni wagande an sera an fa ma mon père i ni su a ni su aw ka kɛnɛ alihamudulila samabali n bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo n bɛ aw kanubagaw bɛɛ fo CDR mɔgɔ bɛɛ n b'u bɛɛ lajɛlen fo aw yɛrɛ ye ne k'aw ka baco ye n'o tɛ n kun tɛ baco ye kabini n bangera fo ka se nin si ma tɔgɔ ma da n na n'a fɔra i denw nana tɔgɔ da i la i cɛkɔrɔbalama o fana ye CDR ka baara bɔ o tuma n bɛ CDR mɔgɔw fo Ɛɛ i ye mun fɔ sisan tiɲɛ don an tun bɛ apm na bon ne yɛrɛ ye apm a sigibaga dɔ ye ni maaw jɛra baara la an ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ɔ nka ɛɛ 2018 présidentielle tuma ne yɛrɛ ni maa minnu ni n b'a fɔ n'u surunyara an ye baara yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni politigi tɛ tɔnko tɛ mɛ hali sɛriwisidaw ne y'a kanu n'u kana fara n kɛra minisiri ye n y'u ta comme chargé de mission n y'u ta comme attaché de cabinet n'o ye eh, bakari berete n'o ye eh, colonel ɲanan danbele n'o ye sylvestre kamisogo ye ɔ u tilara don kelen dɔrɔn u taar'a fɔ k'u yɛrɛ tɛ ne dɔn ko apm ko ne yɛrɛ t'a perezidan ye u taara seku kɔnɛ tɔgɔ dɔ ta k'a sigi ɔ u taara ba dɔ ta k'o ye u ye mɔgɔw ta ta ka bɔ n'u ye yɔrɔw la k'u ye perezidan ye mɛ ne b'a dɔn tɔn tɔgɔ tɛ fɛn ye tɔgɔ in sɔrɔla a ye tɔgɔba sɔrɔ parce que an ye baara dɔ de k'a kɔnɔ o baara fana awa ne nɔba b'a la i ko ne ma dɛsɛ o baara la n y'a kɛ nin tɔn kɔnɔ n'u ko k'u bɛ taa ni tɔn in ye ne b'a to u bolo ne taara n ye baara in dilan k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye n b'o baara de la sisan donc sisan an ye tɔn mun dilan o tɔgɔ ko fasoden fasoden voilà front euh, africain pour la solidarité et la démocratie donc an y'a kɛ fasoden ye an bɛ baara la ni o ye anw tɛ pati politigi an ye tɔn de ye dɔrɔn an b'a fɛ jamana in a kana to kumaw kana to politigi mɔgɔw dɔrɔn bolo an k'an ɲɛsin jamana haminakow la an'a sariyaw la ni jamana maralaw ni fanga ko o bɛ mɔgɔw mara ka sariyaw sɔsɔ mɛ ka i ɲɛsin maaw la k'a fɔ aw tɛ ko dɔn donc an man'a kɛ cogo cogo aw bɛ sɔn a ma anw b'a lajɛ n'a kɛcogo ma ɲa n'a ni sariya tɛ kɛɲɛ an b'a fɔ aw kana sɔn anw b'o baaraw de la ne y'o de kɛ n'o tɛ ne tɛ politiki mɔgɔ ye mɛ n bɛ association mun fɛn o fɛn kɔnɔ an bɛ baara kɛ ni sariya de ye ka sariya jɔyɔrɔ jira an ka adamadenya kɔnɔ k'a jɔyɔrɔ jira an tɛmɛsiraw fɛ k'a jɔyɔrɔ jira an ka ko faamuyaliw kɔnɔ maa si kana na k'i b'i yɛrɛ yanka ni dɔnniya dɔ ye k'a sɔrɔ e tɛ sariya kɔnɔ mɛ ka maaw bagabaga u ka sɔn e ta ma parce que jɔyɔrɔ ko b'i bolo dɔrɔn jɔyɔrɔ b'i bolo e jɔyɔrɔ kama sariya t'e lajɔ foyi t'i lajɔ i b'a fɔ k'i b'i yanka mɔgɔw kunna n'i ye mun fɔ ko ala de y'o fɔ anw t'o de la donc an b'a ɲini o de ka dabila mali kɔnɔ an ka kuma bɛɛ ɲɛsinnen o de la kabiri ne da donna mali fanga ko la n bɛ sariya in de fɔ la parce que ne y'o fɔ ni sariya tɛ jamana o jamana kɔnɔ a bɛ ci aa tamaseere dɔ filɛ nin ye n y'o fɔ bi tɛ dɛ kabiri ne bɛ kuma 2011 bɛ nin de fɔ la ni sariya n'aw banna la aw ka jamana bɛ ci aw kana tugu mɔgɔ kɔ ko se b'a ye aw kana tugu mɔgɔ kɔ ko jɔyɔrɔ b'a bolo aw kana tugu mɔgɔ kɔ ko a kalannen don dɔrɔn ɛ ale kalannen don kalan in k'a nafa mais kalan nafa kana aw labɔ sariya kɔnɔ an ye fɛn caman ye mali kɔnɔ a bɛ mɔgɔw kɔnɔna fili jɔyɔrɔtigiw tɔgɔtigiw sariyaw bɛ sɔsɔ kow bɛ tila ka tiɲɛ n'u wulila dɔrɔn ko an nana an nana deli a ye bɛn an ka bɛn tiɲɛni kama donc a ye apm to yen k'a kɛ fasoden an ye apm to yen k'a kɛ fasoden ye mhm. donc sisan an bɛ fasodenya de la mhm. fasoden ɲumanya mhm. an b'o de nɔfɛ
malidenw hali bi ka foli di aw ma aw minnu sɔgɔlen don an na cdr media kan ale ni arajo star fm 92.4 an n'an fa don mohamɛd ali bacili ale tɛ maa dogolen ye mali kɔnɔ hali mali kɔ kan maa dogolen tɛ nin tun ye ko daminɛ ye apm ka b'o la fo kana se bi fasoden n'o y'u ka jɛkuluba ye politiki tɔn tɛ nka jɛkulu don minnu fana kuma kana to politiki mɔgɔ dɔrɔn bolo a y'a mɛn an fa yɛrɛ da mon père aw tun bɛ jɛkulu min na ko m5 a ka laɲini tun ye ko président ka walan sɛmɛ hali n'a sɔrɔ an bɛna se président ka walan sɛmɛ cogo o kuma ma ɲɛfɛ a président kɔni ye walan sɛmɛ m5 bɛ yen hali bi wa m5 bɛ yen m5 n'i ko ka nin kɛ n'a kɛra n'i y'a bila k'a sɔrɔ a kɛra e m'a kɔlɔsi e tun b'a fɔ a k'a bila i bɛ fɛn dɔ de ɲini bilali in kɔnɔ ɔ a y'a bila dɔrɔn est-ce que o bɛ wasa kɛ wa ne ɲɛna o dɔrɔn tɛ wasa kɛ o n'i ko a k'a bila a tuma la n ko mɔgɔw tun b'a fɔ aw ko a ka fanga bila n'a y'a bila aw bɛna mun kɛ ɔ n'a y'a bila n'an ko ko anw dayɔrɔ bɔ mɔgɔw bɛ tiɲɛ sɔrɔ n'anw ko sisan o ye m5 bannen ye mɔgɔw na tiɲɛ sɔrɔ dɛ f'an ka baara dɔ de kɛ ka jamana segin fɛn kɔnɔ min ye jamanadenw sago ye m5 ka fanga ko tɛ ne yɛrɛ y'o fɔ k'a fɔ a ye nin ta mhm. ka fanga d'a ma mhm. ne m'a mɛn m5 kɔnɔ mhm. wa n tɛna taa n jɔ a ye fanga di m5 mɔgɔw ma fana y'a lɔn ko banna dɛ ni min bɛ se ka mali nafa a dɔnniya b'i la a laadiriya b'i la a hɔrɔnya b'i la a tilennenya b'i la walahi u k'a wele ka fanga d'a ma ne bacili b'o tigi dɛmɛ n'a m'an weele ka baara kɛ n'a dɛmɛ a y'a to yen a ka baara kɛ mɔgɔw kana taa fɛ a ma puisque a ka baara ɲuman b'an bɛɛ nafa donc ne ɲana an tun b'o de ɲini na mais kɛlɛw ni fɛnw kɔnɔ n'i y'o fɔ mɔgɔw tɛ da i la u tɛ da i la u b'a fɔ aa nin bɛ fanga ɲini de la n'o fanga ɲini ko tɛ ko ka ɲɛma jɔ a ka kan ka di minnu ma ka d'u ma u ka jamana dilan a kɛlen ka baara jumɛn bolo denmisɛnnin ko kɔnɔ perezidan kelen ka a ka walan bila ko kuma fɔ e an b'o o baaraw la hali wulada in na e yɛrɛ fɔra ne kɔ yan siɲɛ joli o kɛra ɔ e ma i yɛrɛ kɔrɔtɔra ye n wele n ye mun f'i ye n k'an bɛ baara la a bɛ baara la sema sema donc an kun bɔ an bɛ baara la hali sini fana an bɛ t'o baara kɛ an ka kan ka nin bɛɛ baara kun fɔlɔ yɛrɛ cɛra kaban mɛ an bɛna bɔ n'a ye k'a ɲɛfɔ mɛ minnu fana nana an dɛmɛ anw k'u ma kudeta kɛ an k'u nana an dɛmɛ an bɛna se yɔrɔ ma kudeta an bɛ se a yɔrɔ ma mɛ an b'a fɔ ale kuma kɔnɔ u nana an dɛmɛ u yɛrɛ nana u y'o de fɔ n'o ye sɔrɔdasiw ye kɛ k'u ye kuma parachever aw ye kɛlɛ mun kɛ anw nan'o de laban u y'a fɔ juma tɛmɛnen tribune la dɛ ne m'a fɔ ɔ n'u nana i ka ko laban donc i bɛna e ye ko daminɛ ko mun kama i fana b'a labɛn de k'a d'u ma o anw ka papiyew an bɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan sini an bɛ dernière lecture kɛ k'a yira n'an bɛɛ sɔnna a ka kɛ nin ye mais a dira bɛɛ ma bɛɛ ka t'i ta kalan su in na sini n'an taara an bɛna bɛn a kan de sa ɔ an y'o mɛn komi i yɛrɛ da sera a ma aw ye sariya dɔnnabaw ye mɔgɔ minnu bɛ hali mali sariyasunba yɛrɛ ye maa minnu bɛ n'olu sigira k'u hakili jagabɔ n'u ka bikinɔw b'a kɔnɔ o ye maa dɔ ye n'an kɔni ye e sɔrɔ a tɛ se ka kɛ cogo si de la ko an tɛ sariya ko kuma kɔni fɔ a la depuis an ma na mɔgɔw kɛlen don k'o kuma de question de poser CDR bɛ fan o fan minnu ye ne samabali yɛrɛ sɔrɔ olu y'a fɔ ne ye minnu ye simaga sɔrɔ olu y'a fɔ simaga ye minnu ye salimu fofana sɔrɔ olu y'a f'o ye minnu bɛ CDR mɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ kumana sariya ko in de la e ye sariya kalan perezidan bɔra fanga la cogo min kudeta e k'a fɔ ko kudeta bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ e yɛrɛ dun ye sariya dɔnnaba ye e bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ kudeta ko in na e de ko kudeta don ne bɔra k'a f'i ye kudeta tɛ i m'a ye kudeta fɛn de don jamanadenw da t'a la koyi fanga bondaw yɛrɛ de bɛ kɛlɛ u bɛ se ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ jamanadenw ma wuli u m'i da don a la u ma kuma fɔ sɔrɔdasiw bɛ wuli u bɛ taa se perezidan ni guvɛrɛnɛman ma n'u y'o sɔrɔ u b'a fɔ u ye asanbile ci kudeta kɔni an bɛ deli k'a kɔrɔ kɛ o de n'a kɛra tuma min na jamanadenw u na bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ ou bien u bɛ fɛn wɛrɛ fɔ mɛ k'olu ye kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ sɔrɔdasiw ka tila ka na a ne m'o ye n'i ye jamanadenw wuli kɛlɛ la a ɲɔgɔn bɛ diɲɛ yɔrɔ caman sisan e n ko élection banna biélorussie tubabuw tɛ k'a fɔ wa pays occidentaux tɛ k'a fɔ ko président ka démissionner minnu bɛ manifestation na mhm. ko président ka démissionner n ko occidentaux bɛ k'u dɛmɛ u tɛ k'a fɔ ye ko coup d'état don. mais aw ye constitution min sɛbɛn.
ne lamɛn bani ne lamɛn bani an bɛ tila ka se constitution in ma. a ko musa binna. faamuyali jamanadenw tun bɔra musa fana la ko musa ka taa. Mm. ɔ musa binna o welela ko coup d'état fo aw yɛrɛ ye constitution sɛbɛn. aa o dun fana welela ko coup d'état. est ce que est ce que mɔgɔw y'a fɔ ko amadu tumani ye coup d'état de kɛ. à l'époque u bɛ mun fɔ u b'a fɔ ko c'est le combat du mouvement démocratique hali bi o tɔgɔ de bɛ mali la l'avènement du mouvement démocratique le 26 mars 1991 c'est pourquoi coup d'état kɛra armée bourse de travail la immédiatement u nana u ye mouvement démocratique mɔgɔw rencontré ka u kun ye komite mun sigi k'o ci ka na ctsp sigi mɔgɔ bɛ wele ko kudeta ni munna nin tɛ wele ko kudeta jɔn y'a fɔ k'o ye kudeta ye c'est à dire que mɔgɔw mana da mana deli kuma kelen na mhm. n'u t'a kɔrɔ yɛrɛ ɲini a fɔr'olu ye dɔrɔn nin ye kudeta ye mhm. u bɛ don a kɔnɔ mɛ n'an b'a fɔ ni kalanw ɲɛ mhm. kudeta mun b'a ni nin fara dancɛ jɔn b'a ni nin cɛ an b'o ɲɛɲini nin bɛ wele cogo di ibk taa ɲɛ ibk binna paseke jamanadenw bann'a la a ma dogo koyi sɔrɔsi ma bɔ k'a fɔ u banna ibk la koyi mɛ sɔrɔsiw bɔra mun kama an bɛ ɲɔgɔn faamu o la ibk n'a bɛ manifestation kɛlɛ a bɛ jɔn ta a bɛ finitigiw de ta o polisiw gardiw a b'olu de ta ka fini don u kan na a na marifa di dɔw ma a bɛ mugujɛ k'a kɔnɔ a bɛ kisɛ kɛ dɔw kɔnɔ a ye taa ninnu gɛn ka bɔ yen a ye taa opposition gɛn ka bɔ yen u bɛ taa u kɛlɛ donc jamanadenw mana ban perezidan bɛ jɔn ta ka t'u kɛlɛ ni finitigiw tɛ an bɛ tile mun na bi est ce que o finitigiw n'u tora ka mɔgɔw faga u tɛ wele cpi la wa u tɛ wele tribunal la wa maa dama min sara mali la an ma taa yɔrɔ janw amnesty international y'a condamné conseil de sécurité de l'onu y'a condamné union européenne y'a condamné union africaine y'a condamné cedeao y'a condamné ko aw ye mɔgɔ minnu faga aw tun man kan k'u faga ko ka ankɛti dayɛlɛ ni ankɛti dayɛlɛla a bɛ ɲɛsin jɔn na finitigiw tɛ wa dɔnku ko sira yɔrɔ dɔ la finitigiw ta kɛra u bolo eh, dɔnin dɔn goman ye mhm. n'i taara ɲɛfɛ dɔ bɛ f'i ye n'i taara kɔfɛ dɔ bɛ f'i ye mhm. dɔnku u ye mun lajɛ IBK bɔra je vais m'assumer l'état va s'assumer mhm. a ma assumer ka na ni école karamɔgɔw ka wari ye hal'a ye layidu mun ta o ma se ka kɛ a ma assumer k'a bɛ furakɛli yɔrɔ kura di mɔgɔw ma k'a ni fura bɛ na a y'a assumer mun kama n'aw bɔra an b'aw bugɔ n'aw bɔra an b'aw kɛlɛ ani minisiri dɔ nana n'o ye kasum tapo ye kabiri o nana o ko ne nana an b'aw bɛɛ minɛ ɛ kɛlɛ ma wuli yan IBK ka kɛlɛkɛla ye jɔn ye finitigiw tɛ ani finitigiw ɲɛ b'a la olu kumana u ma kuma u sen bɛ ka don kɛlɛ la dɔ ka fisa dɔ ye dɛ ni ne yɛrɛ b'u pilasi la n b'a perefere ka IBK lajɔ o ka fisa a ka ne bila n ka mɔgɔw faga n ka tila ka wele o fagali la dɔnku finitigiw fana u b'u ka intérêt lajɛ o mɔgɔw kan'a fɔ ko u k'i sigi ko fanga bɛ IBK bolo n'a dun b'ale bolo u tɛ se ka ban ka wuli n'a ko ka wuli ka mɔgɔw kɛlɛ ka mɔgɔw jogin u tɛ se ka ban.
wa finitigiw ka baara o tɛ se ka wele ko coup d'état.
finitigiw ka baara o tuma u ka baara ye coup d'état de ye u taara coup d'état n'u ye fɛn o fɛn kɛ o ye coup d'état ye. ayi komi ni yanni pour que u ka kisi kiiri ma président bɛ k'u bila ka min kɛ. mais finitigiw ye mun kɛ. U b'i lajɔ u b'a fɔ nous on arrête la violence contre le peuple c'est l'armée républicaine an bɛ an bɛ ɲankataw an bɛ don jamanadenw ni fanga ka ɲankata cogo dɔ cɛ n'a bɛ na ni fagali ni mɔgɔw banani ye nin cogo la anw bɛ wuli ka don u ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'anw ma wuli ka don u ni ɲɔgɔn cɛ a ka dabila anw de bɛna bila ka ɲankata in kɛ donc e yɛrɛ k'i yɛrɛ bila o place la bani ɔ ni u ko o baara n'u y'o baara in kɛ o baara bɛ wele cogo di o baara wa
an b'a fɔ ils sont intervenus pour arrêter les violences ɔ an y'a ye e ka je- laseli dɔw fɛ o y'a sɔrɔ waati min na M5 mɔgɔ b'a la ko u bɛ président ka démission ex- ex- j'exige la démission du président anw CDR anw ye fɛn caman fɔ o o laseli dɔw fɛ e ko i ka laseli kɔnɔ ko dimi kudeta ye min ye k'o ye baarakɛyɔrɔ dɔ ka wuli ka taa dankari dɔ ka baarakɛyɔrɔ la k'i n'a fɔ misali la a kɛra arajo Peace FM sanfɛ ko i n'a fɔ misali la sɔrɔsiw olu ka dankari exécutif ka baara la an dun y'a ni sɔrɔsiw taara président minɛ de sɛbɛninkɔrɔ ka taa n'a ye fo garnison na ka tila k'a fɔ a ka dan jɔ a ka baara la ne ko an kɔni bolo o de ye kudeta yɛrɛ ye n'an y'i ka leçon faamu non o ko a ka démissionner kudeta la musa tarawele ye modibo keyita minɛ a ye kudeta kɛ a m'a fɔ ko musa modibo ka démissionner o a minɛni démission ko kuma ma fɔ a ma fɔ baara bila i yɛrɛ k'a bila i y'o de fɔ n ko démission mɔgɔw bɛ démission kɛ mun ye o tɛ o i bɛ se ka bila société dɔ conseil d'administration ɲɛmɔgɔya la mais i tile la baaraw taara cogo dɔ la a ma ɲa n'a taara o taabolo fɛ société bɛ bin u bɛ se ka conseil d'administration kɛ k'a ɲini fɛ e ka bɔ yen mɔgɔ kura ka na k'a sɔrɔ i tun sigira san hakɛ mun na o ma dafa a bɛ kɛ société économique la a tɛ ban a tɛ f'o ma ko coup d'état don dɛ a bɛ fɔ e tara fɛn dɔ de kama n'o ma ɲa a bila
est ce que o bilali tɛ bɔ i yɛrɛ la
ah non a bɛ bɔ i ka baara kɛbaliya de la mais démission IBK yɛrɛ m'a fɔ k'a y'a bila wa comme ko a ka tubabukan na ko ni une partie de l'armée a décidé de conclure ainsi ai-je réellement le choix qu'est-ce que ko choix b'ale bolo ɔ choix kana k'a bolo ni société tɛ marcher n'a fɔra a ɲɛmɔgɔ ka bɔ yen mɔgɔ kura ka na est-ce que choix b'a bolo n'a ma se ka société la marcher a ma se k'a la marcher choix t'a bolo. parce que aw tun y'a fɔ a ye k'a ka démissionner aw ka M5 jɛkulu e, e, e, manifestation na a ma o kɛ fo sɔrɔdasiw taara a ka so don min a kɛra. Eh, mais ne bɛ k'o de f'i ye mɔgɔ tɛ n'i ko mɔgɔ ma démissionner i t'a fɔ bon ne ko i ka démissionner mais a b'i sago la han. ne tɛna pression k'i kan n tɛ foyi k'i kan non i bɛ pression kɛ mɔgɔ k'a ka démissionner wa n'a démissionner démission ye tubabukan de ye koyi démission kɔrɔ tɛ ko pression t'a tigi kan pression morale t'a kan o ye kalon ye a bɛ se ka kɛ dɔ fan dɔ banni la a bɛ se ka kɛ i dɛsɛra i ka baara la a bɛ se ka dɛsɛ ka kɛ yɛrɛ e yɛrɛ ye jogo dɔ ta jogo min bɛ baara mun dir'i ma a bɛ na ni maloya dɔ y'a kɔnɔ a maloya a tɛ bɛn a bɛ se ka kɛ i dɛsɛra yɛrɛ ye mais nin t'i yɛrɛ sago la o n'i b'i yɛrɛ sago la a dir'i ma san duuru san duuru a ɲana i bɛ démissionner mun na mais démission kuma bɛ fɔ tuma min o b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ de nana o gɛlɛya de fana bɛ maaw sababuya u k'a f'i ye k'i k'a bila donc ni mɔgɔw y'o f'i ye k'a ɲɛsin o gɛlɛya la o kɔrɔ tɛ k'e b'i yɛrɛ sago la mais i bɛ démissionner o n'i démissionnera i yɛrɛ de fana b'a bila mais i t'i yɛrɛ sago la dɛ anw y'o de fɔ k'a fɔ IBK kana k'a sago la o tɛ démission bali o n'a t'a sago la a b'a faamu bon ne tɛ n sago la sababu jumɛn na n tɛ n sago la n'u ko n k'a bila parce que nin sababu ni nin sababu ni nin sababu de don est ce que ne kun fana tara o de kama wa est ce que IBK kun tara ko sira kana ye mali kɔnɔ wa est ce que IBK kun tara ko lakanani kana ye mali kɔnɔ wa est ce que IBK kun tara ko ekɔlisow ka datugu wa est ce que IBK kun tara ko ni sɔrɔdasiw sara front na k'u su tɛ se ka na wa n'ale den bɛ taa baliyari ka taa vakansi kɛ bato kɔnɔ miliyɔn tan tile kɔnɔ o miliyɔn tan bɛ se ka sɔrɔdasiw su ta ka na rebɛliw tɛ taa ni suw ye dɛ n'u ye ataki kɛ u tɛ yɔrɔ yɛrɛ okipe u bɛ boli ka u bɛ segin u ta yɔrɔ la n ko suw bɛ don ɲini mun na u tɛ taa ta rebɛliw kɔfɛ ka na n'u ye k'u di u baramɔgɔw ma mun na karim bɛ se ka taa baliyari ka taa bato luwe tile tan est ce que ibeka miliyɔn tan tile kɔnɔ est ce que ibeka taro kama mun na buba bɛ se k'i yala denkundiw la a b'i bolo fa 5000 francs paquets la k'a fili duguma o bɛ bɔ video la mun na musa jawara bɛ eh, fally ipupa ou je sais pas quoi u bɛ centaine de millions don mɔgɔw inviteli la k'ale muso 150 remorque ko b'a muso bolo bon ninnu bɛ marché cogo di aw y'u ka sow ye aw ni ala cɛ an y'a ta o de kama donc ni an k'o tɛ bɛn an ma est ce que o t'an ka hakɛ de ye wa ni i ko fɛn min tɛ bɛn i ma i b'a fɔ o ka dabila de mɛ k'a fɔ sariya foyi tɛ jamana kɔnɔ fo a sigira san duuru o san duuru kelen ka kɛ mali sariya bɛɛ ye a tɔ bɛɛ ka sɔsɔ fo o kelen ale mago b'o sariya min na o ka ta ka yan kan ko sariya wɛrɛ tɛ mali kɔnɔ n'o tɛ o fana ye nkalon de ye a ma fɔ k'a k'an ka wari dun a ma fɔ k'a ka dɛsɛ ka ekɔli lamarché a ma fɔ ko ekɔli ɛ dɔkitɛriw ka quatre mois de grève kɛ combien de gens sont morts dans les hôpitaux est ce que n'an ɲɛ bɛ nin bɛɛ la kumaw kɛra dialogue kɛra conférence nationale d'entente charte nationale d'entente loi d'entente dialogue inclusif accord politique foyi tɛ yɛlɛma maaw mana na tuma bɛɛ kuma bɛ kɛ ko ka bɛn kɛ n'u seginna dɔrɔn karim fanga bɛ karim n'a ba n'a balimaw n'a teriw sago la ibeka fanga tɔgɔ de tun b'a la faama tɛ fanga in kun t'a bolo a bɛ karim de bolo a bɛ karim n'a ka mɔgɔw de bolo donc ni an b'o cogo la anw yɛrɛ m'a fɔ ibeka ka fanga bila o karim yɛrɛ ye fanga minɛ a la o a y'a minɛ a la a y'a sago kɛ jamana in kɔnɔ mun bɔra a la a bɛ minisiriw sigi cogo min ka d'a ye a b'u wuli cogo min ka d'a ye donc k'a fɔ ibeka ka fanga bila parce que fanga tɔgɔ b'a la an b'a fɔ a ye fɛn min tɔgɔ b'i la a bila n'o tɛ karim y'a minɛ a la koyi kɛnɛ kan o fɛn ma f'o la mɛ i ko y'a den ye fɛn tɛ f'o la donc anw m'a fɔ a ka n'anw ko a ka démissionner anw y'an ka hakɛ de fɔ karim y'a minɛ a la o tɛ karim ka hakɛ ye o tɛ jamana ka hakɛ ye puisque an ma karim sigi k'a ka fɛn mara ɔ n'an kɔni ye e ye a tɛ ɲɛ hali bi an ka to sariya in kɔnɔ fo an ka sariya in de kɔnɔ fɔ parce que ne kumana sariyako la mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ faamuya sɔrɔ a la o ma mali constitution kɔnɔ o président ka kan ka a fɔra k'a bɛ baara bila cogoya ju cogoya di ni cogoya ne lamɛn sa mɔgɔw bɛ fɛn dɔ de ta u b'a ɲagami an ka mali constitution ta kuma ɲɛbila min b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma préambule mhm. o kuma ɲɛbila mhm. hakilina filanan min b'a kɔnɔ mhm. hakilina fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye o ko ko yɛrɛma hɔrɔnya o ye jamanadenw de ta ye yamaruya bɛɛ ye jamanadenw de ta ye yamaruya bɛɛ y'u ta ye hali k'a fɔ démission nin o ye yamaruya de ye o fana y'u ta ye yamaruya tubabukan na o ye mun ye o ye légitimité ye yɛrɛma hɔrɔnya o ye souveraineté donc le peuple est souverain ale de bɛ yamaruya di a bɛ yamaruya di cogo di a bɛ yamaruya di sariyaw ka fanga bondaw sigi donc o de sariyaw o de ye légalité ye donc souveraineté du peuple o de bɛ sanfɛ o bɛ wolo légitimité la o ye yamaruya ye légitimité o bɛ wolo sariya la yamaruya in de bɛ na ni sariya tali ye aw yamaruyara aw ka sariya ta ka fangabondaw sigi o de bɛ yen ko fangabondaw n'u sigira sariya kɔnɔ o de bɛ an bɛɛ ka fanga kofɔ bɛɛ jɛ fanga n'o ye démocratie ye ni maa caman ko ka mun kɛ k'a ka kɛ o ye k'o de b'o kofɔ o de bɛ république kofɔ ayiwa an ka sariya kuma ɲɛbila a hakilina filanan ko ni an ka jamana an y'a miiri ka fanga bondaw kofɔ cogo min n'u nana sigi ten o kana yɛlɛma maa si fɛ i ka mara kɔnɔ i kan'i yɛrɛ sago kɛ i ka tɛmɛ o sariyaw fɛ ko ni o yɛlɛma dun kɛra a dɛsɛra ka k'o ye fo ka n'a kɛ yɛrɛ sago kɛ fanga ye hali ni tɔgɔ b'a la ko jamana ye république ye mais république taama sira tɛ jamana kɔrɔ yɛrɛ sagokɛ de b'a kɔnɔ k'o tuma ko jamanadenw yamaruyalen don u ka wuli k'i jɔ k'u faso kunmabɔ point deux du préambule de la constitution ɔ fangaw bɛ labɛn cogo di sariyaba article mugan ni duurunan o de b'o fɔ o ko n ye fangaw labɛn ka fanga gwakulu kɛ seegin ye a fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye o ye président yɛrɛ ye a filanan ye jɔn ye o ye gouvernement ye a sabanan ye jɔn ye o ye assemblée nationale ye

nin bulonda seegin nin de fɔra ko nin de b'an ka jamana taamaseere k'a fɔ yɛrɛ sago kɛ jamana tɛ ko nka n'i ye ninnu tiɲɛ i b'i yɛrɛ sago kɛ parce que i tɛ jamana sago la tugun i b'i yɛrɛ sago la ɔ an ka nin kelen kelenna ta président de la république ale de bɛ tɔw sanfɛ mun na a bilara tɔw sanfɛ a bɛ bila tɔw sanfɛ parce que sariyaba mun bɛ nin ko fɔ mhm. n'an b'a fɔ a ma constitution député tɛ o ta dɛ mhm. député ye mɔgɔ kɛmɛ ani bi naani ni wolonwula de ye mali kɔnɔ mais sariyaba nin constitution mhm. jamana bɛɛ de b'a ta don kelen bɛɛ bɛ vote i ka yɔrɔ la nin sariya kelen ye a tɛ di député ma a ka vote jamanadenw de bɛ vote directement a bɛ fɔ o de ma referendum donc olu b'o mun ta o kama mali fangaso tɔw n'an y'a kɛ deputew ye n'an y'a kɛ conseillers nationaux ye mun bɛ haut conseil des collectivités territoriales la olu si tɛ vote jamanaden bɛɛ tɛ jɛ ka olu ta o n'i ye kayi député ye kayikaw de b'i ta n'i ye segu député ye segukaw de b'i ta n'i ye gawo député ye gawokaw de b'i ta mais mɔgɔ kelen mun ni jamana bɛɛ fana bɛ jɛ k'ale ta don kelen o ye président de la république donc an bɛɛ bɛ jɛ ka sariyaba ta cogo min an bɛɛ bɛ jɛ ka président ta ten o kama président bilara tɔw sanfɛ o kama tɔw ka taamacogo k'a kɔlɔsi o kalifara ale de la donc n'a sigira sariyaba ko a ka taa a bɛ i kali a bɛ fɔ o ma investiture a bɛ t'i kali a b'a fɔ bon ne sigira a b'i kali ala ɲana jamanadenw n bɛ n kal'aw ye aw y'aw ka jamana sariya minnu ko fɔ ko o de ye sariya gakuluw ye ne b'a bɛɛ kɔlɔsi a kelen tɛ tiɲɛ n bolo n bɛ sariyaw bato n bɛ sariyaba bato n bɛ n jija sariya minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'an lakana k'an bolofɛnw lakana n b'olu bɛɛ bato olu tɛ tiɲɛ an n bolo kiri bɛ tigɛ a cogo la surɔfɛnko t'a la setigiya t'a la faamaya t'a la jɔyɔrɔtigiya t'a la kiri bɛna tigɛ a cogo la n bɛ n jija jamana a sibiri ɲɛ kelen a dugukolo maa kana n'o minɛ an na k'a ta dun nin bɛɛ y'an sago ye n bɛ n jija ka jamana lakana ka jamanadenw lakana k'u ka sɔrɔw lakana a b'i kali o de la n'a banna kalili la jugew b'a fɔ a ye i ye nin fɛn mun kali nin ye an y'i kalikan bila i ɲɛ an b'a bila i ɲɛ ka da mun kan ni i ma se ka nin kɛ i bɛ wele i bɛ kiri o bɛ article 95 de kɔnɔ ko n'i ma se ka nin kɛ i ye janfa kojugu kɛ jamana la o ye haute trahison ye ne ma nin sɛbɛn ni bɛ mali de y'a voté nin de ye jamana sariyaba ye i bɛ ka tile la an k'a ta ale yɛrɛ la walahi ne y'a fɔ a ye a minɛnen don bi a tɛ se ka ne jaabi nka ni n y'a da a la lahara ala ka n ɲininka a la n y'a fɔ a ye n ko kɔrɔ a ko naamu n ko i filɛ députéw bɛ ka sariya mun ta k'u ka mandat ka dɔ fara a kan e b'a dɔn o bɛ ka constitution ba sɔsɔ sariyaba sɔsɔ i dun y'i kali k'i t'a sɔsɔ n'u y'a ta i kana loi ta k'i bɛ olu ka o loi nin yira jamanadenw na ko u ka sɔn a ma a bɛ fɔ o ma loi de promulgation et de publication puisque ni député ye sariya ta pour que jamanadenw a ka boli u kan président de b'a yira k'a fɔ nin sariya min tara a tara sariya kɔnɔ ni la sariya bonyana donc n sɔnna a kɛra jamana sariya ye ɔ n k'i kan'o loi ta ko n'i y'a ta n'i binna don min hali o loi de promulgation n'i y'o kelen nabɔ o b'a yira k'e ye constitution ba sɔsɔ i dun y'i kali a kan a ye n lajɛ a ko a n dɔgɔ i ye tiɲɛ fɔ mais a gɛlɛyara dɛ n b'a kɛ di e ne ko n ko kɔrɔ n k'e sigira don min i b'a dɔn ninnu ka mandat ye san duuru de e nana i ye élection législative organisée e de y'a organisé mhm. donc i b'a dɔn ko san duuru don mhm. munna o bɛ se ka o san duuru bɛɛ dafa e sigilen bɛ i ma organisé i ma élection a dun wari b'i bolo mhm. a mɔgɔw b'i bolo a dɔnniya b'i bolo a administration b'i bolo ko pourquoi ko n'i ko ko e b'a kɛ cogo di mhm. ne tɛ se ka jaabi d'i ma bi i tun ka kan k'o poser kunun de mhm. bi ne t'i jaabi don ye ne ko ko n'i y'a kɛ mhm. i ye sariya sɔsɔ donc an bɛ sariya bulonda seegin na donc o y'ale yɛrɛ ka yɔrɔ mais sariya sumaw ko ale bɛ se ka walan ale bɛ se ka bɔ baara cogo yanni a ka mandat ka ban sariya ye jumɛn de fɔ o la eh, i t'i jɔ ne ka kuma parce que n'i ma i jɔ ne fana ka ɲɛfɔli kɛ i bɛ tila ka segin kɔfɛ tugun n bila dɔrɔn ka taa ɲɛfɛ an ka taa i ka question ne ma ɲinɛ a kɔ donc nin ma tiɲɛ a bolo wa o y'a yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mhm. assemblée mun fana nana sariya ta mhm. article 61 constitution mhm. o de ko ko article bi wɔɔrɔ ni kelen na o de ko ko députéw aw ka hakɛ ye san duuru de ye tile kelen tɛ fara a kan ɔ munna u ka hakɛ dafara le 31 décembre 2018 mhm. députéw yɛrɛ taara loi ta mhm. k'u yɛrɛ kɛ député ye est ce que mɔgɔ bɛ se ka loi ta k'i yɛrɛ kɛ député ye n'u dun ka mandat banna dɔrɔn u kɛra i b'a fɔ jamanaden tɔw u ka députéya banna donc jamanaden dɔw bɛ se ka taa sariya dɔ ta k'ale ka manda banna a bɛ sariya ta ka manda kura d'a yɛrɛ ma nka o ye manasa ɲininka dɛ manasa ye bubɛyi jaabi dɛ ko ko sariyaba ma sɔn a ma a y'o de fɔlɔ fɔ awɔ o kɔfɛ isaac sidibe asanbile ɲɛmɔgɔ y'a wele an b'a fɛ ka dɔ fara nafa ko a kɛ kalo kelen kalo kelen kalo kelen i ye kuma fila fɔ ale dun ye a ye mun fɔ fɔlɔ la a ma nkalon tigɛ dɛ sariyaba ma sɔn a ma nka a tilara k'a kumakan falen a donna fili kɔnɔ o nɔfɛ mun y'a don a kɔnɔ ɛɛ faransi dɔnnikɛlaba dɔ ko ko n'i ye sariya di a dɔnnibaga ma k'a k'a kɔlɔsi a k'a waleya ko n'o y'a sɔrɔ a b'a dɔn sɛbɛ la a dun taara fɛn kɛ sariya ma min fɔ ko ayi k'i kana siga k'a y'a kɛ a yɛrɛ nafa kama ko a y'a kɛ a yɛrɛ nafa kama

o ye filanan ye depitew ka yɔrɔ sɔsɔ dɔ bɛ na yɔrɔ jumɛn fana la tugun an b'a fɔ institution seegin don président ka sɔsɔli m'o ɲɛf'i ye o fɔra ɛɛ depitew ka yɔrɔ filanan sɔsɔli ye mun ye mais o fana bɛ na ni gouvernement ta ye bubu sigira premier ministre don sariyaba ko bubu tile bi naani de b'i bolo n'i sigira i bɛna baara mun kɛ mhm. i ka premier minisiriya kɔnɔ mhm. minisiriw ka ɲɛmɔgɔya baara nin i bɛna mun kɛ mhm. i ka n'a ɲɛfɔ jamana ka wasadenw ye dpg dpg i ka n'a ɲɛfɔ dɛ puisque i bɛna sigi foroba wari de kunna i bɛn'a don da jumɛn fɛ i bɛ hakɛ jɔn don nin da fɛ i bɛ hakɛ jɔn don nin da fɛ i bɛna mun de baara kɛ n'i y'o fɔ olu fana b'i kɔlɔsi ni o kumakan de ye baara dilen i kɔ ma i ma nafolo labilalen i ye k'i ka baara kɛ n'i ma baara kɛ k'a ɲɛsin i ka kumakan fɔlen na olu fana bɛ se ka i wele ka na k'a fɔ i ka baara bila o de ye motion de censure ye parce que i ye mun fɔ an'i bɛ ka min kɛ kelen tɛ olu fana ka baara ye de ka gouvernement kɔlɔsi o dun kɔlɔsili tɛ kɛ f'e ka n'i ka kumakan de ɲɛfɔ kabiri bubu sigira kabiri a sigira gouvernement kunna a m'o kɛ o bubu kelen in mun na o bɛ taa loi de finances présenter o députéw la a dun ma dpg kɛ aw b'o reçoit mun na c'est que sariya tɛ yen o tɛ tiɲɛ ye bubu o mun bɛ gouvernement na est ce que bubu ka kan ka nin kɛ a man kan k'a kɛ enseignant école karamɔgɔw ka wari sariya de y'a fɔ article 39 a taara ka bubu to gouvernement na a taara ka ne to gouvernement na sariya de don o tɛ président ɲɛ yamaruya président ma yamaruya dɛ ni fɛn min kɛra sariya ye o wajibiyalen bɛ maliyɛn bɛɛ kan gouvernement fana ka baara ye de ka sariya waleya ne ye kojugu kɛ polisi tɛ ne bara wa o tɛ sariya dɔ de waleya ye mɔgɔw tɛ mɔgɔw wele camp un na o bɛɛ tɛ sariya de ye wa munna tɔw bɛ ni sariya ɲɛsinna tɔw la u bɛ wele u bɛ ɲangi u bɛ tɔɔrɔ gouvernement b'i ban mais gouvernement mun b'i ban a yɛrɛ ka sariya la o ye gouvernement ye tuguni bubu ma ban article 39 la bɛɛ ɲana yan a ma kɛ a gannen gɛlɛya ɲɛsinnen ibk ka fanga la ibk m'a fɔ bubu wuli i ka article 39 appliquer u m'a fɔ k'u b'a appliquer ɔ ibk binna ka sɔrɔ a ma kɛ donc gouvernement yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ a tɛ sariya bato a t'a kɔnɔ a t'a bato assemblée b'o cogo la

kuma jumɛn b'o kɔnɔ ka kuma fɔ surunya la mhm. kiri mun n'a kuma bɛna d'i ma i kana kɔn ka kuma la i kumakan kana mɛn i sɛbɛnni nɔ kana ye ka sɔrɔ kiri ma s'i ma fɔlɔ yanni élection ka di manasa ma agɛrɛlaf ye lɛtiri c'a ma procuration ko bɛ kɛ cogo di manasa y'a jaabi ko ni mɔgɔ minnu bɛ vote komini kelen kɔnɔ olu bɛ se ni mun tɛ se ka taa vote i bɛ sɛbɛn kɛ k'a di mɔgɔ ma a ka taa vote i pilasi la n'aw bɛ komini kelen kɔnɔ sariya dun m'o fɔ sariya ko n'aw bɛ vote biro kelen kɔnɔ biro kelen komini kelen tɛ dɛ komini dun kɔnɔ i bɛ se ka biro kɛmɛ fila dan. a centre de vote kelen tɛ. hali centre de vote kelen tɛ komini kɔnɔ i bɛ se ka centre vote tan sɔrɔ komini kelen kɔnɔ kati komini lajɛ. kalabankɔrɔ bɛ yen mhm. sibi bɛ yen mhm. eh, baginda bɛ yen eh, jo ni jago bɛ yen eh, bureau de vote joli b'o commune kɔnɔ o centre de vote yɛrɛ ka ca hali mugan ye ou bien bi saba ye. donc manasa y'o sɔsɔ quoi.
manasa y'o sɔsɔ donc ka agɛrɛlaf bila a ka lɛtiri ci guvɛrinɛriw ma perefɛw ma su perefɛw ma mɛriw ma k'a fɔ a ye mɔgɔw bila n'u k'u bɛ procurasiyɔn dilan cogo cogo k'a dilan n'u bɛ komini kelen kɔnɔ donc o procurasiyɔnw dilanna ka vɔtiw kɛ n'u ye sariya sɔsɔ kɔnɔ article 10 de ko bon manasa ni dalu sɔrɔla dɔrɔn k'a fɔ e kɔnna ka kuma ka sɔrɔ kiri ma d'i ma i b'a jate k'a fɔ e yɛrɛ y'i sen bɔ kiritigɛ la pewu démission d'office a ma fɔ i ka papiye ci dɛ k'i yɛrɛ y'i sen bɔ a la maintenant i y'i sen bɔ a la jɔn bɛn'a f'i ye ko e yɛrɛ y'i sen bɔ a la u mɔgɔ kɔnɔntɔn de don mɔgɔ seegin tɔ olu bɛ yɛlɛn k'a f'i ye e y'i yɛrɛ tana tiɲɛ e t'anw dɔ ye tugun o de bɛ sariya kɔnɔ mais o mɔgɔ seegin tɔ n'olu fana banna k'o kɛ olu fana ye sariya sɔsɔ a bɛ fɔ juge dannaya dara aw kan k'a baara ko fɔ aw ye k'a da aw ma jamana b'a sara da aw ma a b'a jɔyɔrɔ da aw ma a b'a bonya da aw kan o baara taara ka da aw ma aw dɛsɛra k'o kɛ a y'a ban k'o kɛ donc aw ye jamana janfa a bɛ f'o ma forfaiture an ka code pénal article 72 ani 73 de b'o fɔ ko n'i y'o kɛ forfaiture ye jamana janfa k'a sɔrɔ a baara dun e b'a sara ta a jɔyɔrɔ b'i bolo a bonya b'i bolo a musakaw b'i bolo a nafa b'i bolo mɔbiliw ni a fɛnw bɛɛ b'e bolo a bureau ni climatiseur u bɛɛ b'i bolo n'i bɛ voyager gouvernement b'i ka billet bɛɛ ta i ye komi ni i sɔnn'o bɛɛ ma ni baara dir'i ma k'i k'a kɛ a dun fɔra k'olu ka manansa da bɔ kiri la u k'a fɔ manansa ye i da bɔra an ka kiri la kana yɛlɛ an ka kiri la tugun u y'i ban o ma donc o forfaiture nin sariya ko k'u ni san duuru ka taa bila san tan kaso la k'u n'o de ka kan sariya tilara k'a fɔ nka o bɛɛ kɔfɛ aw ni manansa bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka constitution sɔsɔ ka mali sariyaw sɔsɔ o fana kama o ye article 75 ka taa bila 78 la du code pénal o fana kama aw ni san duuru ka taa bila san mugan o kaso ka kan o ye mɔgɔ fagalaw ka kiri yɔrɔ de ye maa mun b'o kɛ alors que n'i ye sɛ suɲɛ mali la souvent u bɛ ɲinɛ i kɔ kaso la san duuru maa mun ni maa fagalaw ka kiri ka kan dɛsɛ kɛra wuli ka kɛ olu nɔfɛ donc u bɛn'a fɔ tuma min na 2018 la ko IBK e de ye mali président ye o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɔra jugeya la kaban ɔ o de kuma fɔra donc cour constitutionnelle u yɛrɛ ka sariya sɔsɔ mais o kuma fɔra a wagati la plainte kɛra cour suprême de la o de ka kan k'olu nɔ minɛ cour suprême fana y'i ban k'olu nɔ minɛ u siranna président ɲɛ u siranna gouvernement ɲɛ ah ko ninnu ye juge anw ye juge an t'u nɔ minɛ est-ce que jamana bɛ dilan o kan président bɔra sariya kɔnɔ assemblée bɔra a kɔnɔ gouvernement bɔra a kɔnɔ cour constitutionnelle bɔra a kɔnɔ cour suprême bɔra a kɔnɔ o duuru bɔlen o ye duuru bɔlen ye seegin na haut conseil des collectivités territoriales olu fana bɛ sigi san duuru o ye article 102 ye constitution ba olu sigili ka taa se bi ma san tan ni sabanan de ye ɲinan ye u ma falen hal'olu ma luwa kolon yɛrɛ ta olu kɔni b'a kɔnɔ ten luwa yɛrɛ t'olu t'a la tugun an sigilen bɛ a banna ni ala ye mun kɛ o don u dun u bɛ wari caman ta dɛ bɛrɛ tɛ ninnu jɛ miliyɔn kelen na kalo o kalo dɛ u mana sesiyɔn kɛ indemnitéw bɛ fara o kan o yɔrɔ binnen o y'olu kelen ye olu sigilen bɛ kabiri 2007 u ka manda ye san duuru de ye o banna depuis 2012 ka bɛn kudeta nin wagati ma IBK nalen tun ka kan k'u falen a banna donc a ye san wolonwula kɛ n'o ye ten conseil économique et social o fana sigira ale de tile la a nana hal'a ma kalo wɔɔrɔ bɔ o mɔgɔw ka manda banna o tun ye Jeamille Bittar ye a y'u falen olu fana ye san duuru ye olu b'u san wolonwulanan na ɲinan donc o kɔnse ma ban kɔnse économique ma ban o tɛ wolonwula ye seginnan segin wolonwula si ma ɲɛ haute cour de justice o de bɛ minisiriw ni perezidan yɛrɛ ka kiri kɛ kabiri olu sigira u bɛ 2 miliyari ta san o san mɛ kabiri u sigira ko defansi wari dunna minisiri welela wa an m'a mɛn
e ye jɔn welelen ye miliyari fila dun bɛ d'u ma kabiri u sigira donc k'a ta u sigi tuma la ka n'a bila bi la k'a ta 2014 la u sigira 2014 ka n'a bila 2020 eh, na 8 ans u bɛ 2 miliyari ta par an ça fait sɛzi miliyari u tɛ tɛmɛ mɔgɔ wɔɔrɔ mɔgɔ wolonwula kan o wariw bɛ min mɔgɔ dun ma kiri hali dosiye kelen ma dayɛlɛ k'i welela ka ankɛti dayɛlɛ mɛ n ka kɛsiyɔn pur que an ka bɔ dɔnku pur que ka kuma ban mm. jɔn ye sariya tiɲɛ jɔn y'a sɔsɔ dɔnku n'a fɔra IBK ma e sigira mm. ko jamana gakulu mm. a sariyaso gakuluw ye ninnu de ye ni ninnu ma ɲɛ i bolo ko an tɛ republiki kɔnɔ tugun dɛ an bɛ yɛrɛ sago kɛ fanga kɔnɔ jamana dun ko constitution mhm. ni fɛn mun tɛ republiki ye ni yɛrɛ sago kɛ jamanaw don bɛɛ b'i yɛrɛ sago k'a kɔnɔ sariya t'a kɔnɔ tugun ko tuma ko jamanadenw k'a fɔ i ye k'u ma sɔn i ko yamaruya de ye jamanadenw ta ye mhm. perezidan ta ye sariya de ye mɛ jamanadenw de bɛ yamaruya de ye yamaruya in de bɛ sariyaw kofɔ o mɛ donc n'e ko i bɛ sariya de kɔnɔ e yɛrɛ dun y'i ka sariya tiɲɛ mun ye yamaruya d'i ma k'i ka sariya ta mun na o t'a fɔ k'i k'a bila
mm, aw y'o de kɛ an y'o de kɛ mm.
an ko a k'a bila parce que ale yɛrɛ ye komi an yɛrɛ kɔnsɛ sɛbɛnbagaw ye a ko ko président bɛ se ka fanga bila ni a b'a bila ni article 121 o o o alinéa filanan de ko mm-hmm. ko ayiwa ni aw ka jamana n'a dɛsɛra ka kɛ sariya jamana ye a bɛ bolo dɔ kan hali n'i bɛ a fɔ ko sariya jamana don nka tiɲɛ la o tɛ tugun yɛrɛ sagokɛ de b'a kɔnɔ k'ale fana ye yamaruya di jamanadenw ma u ka ban o fanga bolo désobéissance civile est ce que cela entraîne la vacance de pouvoir
désobéissance civile o kɔrɔ ye mun ye fanga min bɛ yen o bɔ yen fɔlɔ n'o bɔra yen kɔni i bɛ na ni kura de ye i b'o labɛn ka na donc ka na ni kura ye mɔgɔw kun ye mun fɔ ɛ n'ibk tɛ a bɛna kɛ chaos ye chaos bɛ yen bi wa chaos bɛ min est ce que bi yɛrɛ ma fisa ka ibk to yen parce que bɛɛ hakili bɛ yɛlɛma dɔ la ka ibk to yen mɔgɔ yɛrɛ hakili tɛ yɛlɛma la e b'i ka so ne bɛ n ka so bi est ce que e degunnen don ko chaos bɛ yan wa. a ko ne de bɛ ɲininkali kɛ. y a pas de chaos.
n'i ye ne ɲininka mun chaos bɛ yen sisan an bɛɛ hakili b'a la de an ka na jamana yɛlɛma sa a ka dilan an bɛ fɛn min kɔnɔ n'a tun y'an tɔɔrɔ n'o jɔra o jɔra an bɛɛ lafiyalen don ne ni kɔni lafiyalen don n ma fanga ɲini u kan'a di yan yɛrɛ mais hali n'i ye mɔgɔ kura sigi an b'a fana kɔlɔsi a kana taa taabolo dɔ kan ne bacili tɛ dɔwɛrɛ fɔ sariya kɔ ne fana b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ jamana tɛ yen k'i b'a dilan sariya kɔfɛ malidenw hali bi k'a fɔ aw ye an n'an fa don an ni an ka mali maaba dɔ don maa min tɔgɔ mohamɛd ali bacili ɲininkalikɛla o ye aw denkɛ sam samabali dɔ ko libre penseur dɔw yɛrɛ ko kunnafoni wagande ka aw fo aw minnu ɲɛ b'an na cdr media sanfɛ k'a fɔ a y'a ka video nin a k'a partager yaasa maliden bɛ fan o fan o ka se ka nin kibaru ninnu kibaru gɛrɛgɛrɛ a tɛ ka bɔ ne da a tɛ ka bɔ simaga da a tɛ ka bɔ fofana da a bɛ ka bɔ mohamɛd ali bacili min ni ale ye mali cakɛda caman bɛ yen n'ale kɛra o ɲɛmɔgɔ ye min jɛkuluba min bɛ m5 na ale y'o maa ye maa minnu bɛ miiri k'a fɔ ko jama ka nin sira ta an n'ale bɛ baro la cdr media kan an makan bɛ ka bɔ arajo star fm 92.4 an makan bɛ ka bɔ o fana kan maa minnu tulo b'an na ka foli di u bɛɛ ma an bɛna baro tako filanan an bɛna o kɔnɔna la ka bɔ sariya ko kɔnɔ ka na an don politiki ko ani jamana sini o ko bɛ cogo di an bɛ an fa ɲininka mohamɛd ali bacili an bɛ e ɲininka ɛɛ président kɔni a taara ani bɛn ma kɛ coup d'état don coup d'état tɛ président kɔni a taara aw ka kuma kɔnɔ aw ko ko aw tun bɛ ka baara min kɛ sɔrɔsiw ye o baara k'o de kuncɛ sɔrɔsiw yɛrɛ fana bɔra aw nɔfɛ don o boulevard kan ko aw tun bɛ ka min ɲini olu ye o de kuncɛ o tuma aw ni sɔrɔsiw tɛgɛ de tun bɛ ɲɔgɔn bolo wa non tu sais n'i ni sɔrɔsiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko tɛ se nin na o n'i ni sɔrɔsi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo gaziw tɛ taa fili mɔgɔw kan mugu taara ci mahamud diko ka so la don min ko su bɔra yen a ka bɔ misiri kɔnɔ ala ka hinɛ u la mais n'an bara t'o la o ni sisan sɔrɔdasiw bɛ fanga la dɔ tɛ taa mugu ci u ka misiri kɔnɔ e b'a mɛn ko mugu bɛ taa ci yan non donc an b'a fɛ ka mun fɔ nin bɛ kɛ jamana caman na sɔrɔsiw b'u yɛrɛ ɲinina de risiki ye fila de ye mɔgɔ fila de tun bɛ risiki la anw ye risiki ta ka yɛlɛma ɲini an b'a dɔn a tɛ bɛn fanga ma sɔrɔsiw fana bɛ risiki ta ka fanga in falen parce que n'u m'a falen olu de bɛ bila ka mɔgɔw faga i kana dute o la dɛ IBK ni marifaw ni gaziw ni kisɛw mhm. alpha kɔnde y'u d'a ma ka bɔ laginɛ ka laginɛ mɔgɔw yɛrɛ ci mali la o ma dogo mhm. a ma dogo a ma dogo ko ye a kɛra n'i ye IBK ye a bɛɛ n'o tɛ an ye manifestation dɔw kɛ IBK ka hali mugu tun bɛ ɲini ka dɛsɛ puisque u ye wari bɛɛ dun mhm. mais n'i ye lasana kɔntew ye u bɛ table gosi mhm. a ka kɛ tan mali la mhm. ee eh, mais tulonkɛ de don parce que u ye nin d'a ma a b'u ɲɛna lasana eh, du moins alpha kɔnde pardon lasana kɔnte ala ka hinɛ la alpha kɔnde mhm. ale bɛ mɔgɔw fagala laginɛ cogo min a tun b'a fɛ u k'i sinsin fanga fasɔn dɔw kan hali n'u y'an faga an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bɛn n'u ti bɛn tugun mɔgɔ si ka sɛ t'i ka jamana kɔnɔ an bɛ jamana di an bɛ dɔ ta an jamanadenw de cɛla ka fanga d'i ma mais o kɔrɔ tɛ k'i k'an faga i ko an y'i ka sɛ ye mais olu kun y'o bolo da mais u kun bɛ marifa u tɛna a d'e ma u t'a di ne ma u t'a di sivili wɛrɛ ma u bɛ t'a di jɔn ma finitigiw tɛ yan mais n'olu ye mɔgɔ faga an bɛ bɔ ni jɔn ka kuma ye don min na mɔgɔ fagara mamudu diko fɛ nk'an ye kangari da finitigiw de ye an b'a f'u ye ni min y'a kɛ an b'i nɔ minɛ wa o tuma risiki t'u bolo wa risiki jugu ni risiki ɲuman don jugu ye mun ye n ka jamanadenw faga ɲuman ye mun ye n ka n ban ka jamanadenw faga mun b'a fɛ k'an bila o la n k'o bɔ yen o kɔni kunko ka nɔgɔn ni jamanadenw fagali kunko kunko ye donc aw b'a fɔ mun na ko sɔrɔsiw an n'u ma bɛn mais ko kun b'u fana dala o u bɛ se k'u yɛrɛ ɲini ko mun kɔnɔ parce que olu kun b'a ɲɛna sɔrɔsiya ma kɛ k'u kana anw gosi k'u k'anw faga k'u ka dɔw bana sɔrɔsiya kɛra de u ka anw lakana ka jamana lakana nka ni o bɔra la fo k'u ta k'u yɛlɛma yan est-ce que e b'a dɔn an y'a fɔ an ka meeting la ka IBK to fanga la tɔnbuktu commandant de zone a ye sariw ɲini yan u ko a ka na naani minɛ a y'a ka adjoint wuli ka na a nana u ko k'a ka na a minɛ dɛ a nana u tilara k'a fɔ a ye non sariw bilara bolo wɛrɛ kan a ye telefɔni ci commandant de zone ma o ko k'o bɛ se ka kɛ cogo di n'u ka kuma n ka ordre de mission na olu k'a fɔ n ka mɔgɔ bila ka na o sariw bɛ taa cogo di o y'a sɔrɔ musa jawaraw ye sari minɛ ka taa kɛ ka IBK ka so kɔlɔsi an ka sɔrɔdasiw exposelen bɛ tɔnbuktu donc sari taara jɔn kama olu kun pɛrɛnlen bɛ ni mɔgɔ min ko i bɛ se ibk ma u b'o de faga mais an ka sɔrɔdasiw bɛ ka faga tɔnbukutu o ye mun ye an y'a fɔ meeting la yanni ibk ka bin jɔn kumana hali u ma bɔ k'a fɔ u ye nkalon tigɛ parce que char ninnu tun bɛ yan u fotow tun b'an bolo u nimɛrɔw b'an bolo ordre de mission nana ka n'u nɔfɛ o photocopie tun b'an bolo ɛɛ mun kɛra char bɛ to yan bamakɔ jɔn kama maliyɛnw tɛ yan est ce que fanga sera o la wa f'i bɛ char ta k'i b'a ci i ka jamanadenw ma donc sɔrɔdasiw ɲɛ b'o de la char bɛ e de bolo wa e de b'a boli wa e de bɛ kisɛ k'a kɔnɔ wa e de b'a sɔn sɔn wa sɔrɔdasiw tɛ wa aw fana b'u yɛrɛ ɲini u kana bila o baara façon na puisque u ma ta o kama donc n'u y'u yɛrɛ ɲini u ye risiki ta o puisque n'u tun dɔnna k'a fɔ nin hakilina b'u la u bɛ n'i ban nin baara ma u b'a préféré ka ibk bɔ yen ka nin baara kɛ olu fana bɛ minɛ o u fana kun kungolo tan tɛ o anw mun wulila anw kungolo tan kun tɛ olu kun kungolo tan tɛ an bɛ risiki de ta donc an ka risikiw de ye ɲɔgɔn dafa ala y'a kɛ hɛrɛ y'an ma ɔ kunu n'aw tun tɛ baara la ɲɔgɔn fɛ maa bɛ se k'a fɔ bi komi u yɛrɛ taara aw ka manifestation kɛnɛ kan maa bɛ se k'a fɔ bi k'aw n'u bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛ u ni mali bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la koyi u ko u b'a fɛ u ni mali bɛɛ de ka baara kɛ anw yɛrɛ fana y'a fɔ m5 la mhm. an b'a fɛ transition mun ka dilan mhm. kabiri an ka memorandum kɔnɔ mhm. transition in ka kɛ maliyɛnw de sago ye hali premier ministre mun bɛ na a ka kɛ an bɛna se transition yɔrɔ ma a ka kɛ anw ka hakilina na kabiri an bɛ mun fɔ i bɛ kɛ hali to fanga la mais i kana kɛ i b'i sago la premier ministre ni mun ko man di i b'o lawuli an y'a jate ibk san wolonwulanan bɛna dafa le 4 septembre ibk m'o sɔrɔ fɔlɔ donc a b'a san wɔɔrɔnan de kɔnɔ a b'a premier ministre wɔɔrɔnan na bubu ye wɔɔrɔnan de ye hali président français dɔw ko k'a ko ko bubu ka to yen mhm. a m'a fɔ bubu diyanya kama o mhm. a ko de ko mais pourquoi o tɛ bubu to yen parce que instabilité institutionnelle donc ka se ka gouvernement yɛrɛ kɛ basigi t'a kɔnɔ k'o tɛ jamana mara diya u ka bubu to yen an k'a lajɛ a bɛ se ka mun kɛ mais kalo wɔɔrɔ kalo seegin i bɛna e yɛrɛ bɛ jamana baara faamu tuma min i bɛ wuli o tuma donc o tɛ k'a fɔ ko macron bɛ bubu fɛ dɛ a ye bubu kɛrɛ ta non a ko de yɛlɛmaliba in nin ko ka dɔ b'o la mhm. bon donc n'i ye nin bɛɛ lajɛ mhm. nin bɛɛ bɛ kuma kelen de kofɔ mhm. fanga de kun tɛ bolila a cogo la
ɔ sisan an yɛrɛ an bɛna an donna an bɛ ka don baro fan sabanan an n'an fa don k'a jira an lamɛnbaga bɛɛ la minnu bɛ ka an lamɛn cdr media sanfɛ ani minnu bɛ ka an lamɛn arajo star fm 92.4 o sanfɛla la ka an n'an fa don an sera baro tako sabanan ma ɲininkali kɛbaga o ye aw balimakɛ sam samabaly dɔw ko libre penseur dɔw yɛrɛ ko kunnafoni wagandi an n'an fa don mohamed ali bathily maa min don ni maa dogolen tɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan baro tako sabanan na an da bɛna don transition kuma na mon père eh, fanga bɛ to sɔrɔsiw bolo wa wali aw b'a laɲini fanga ka segin ka di non sivili fanga tɛ to sɔrɔsiw bolo sɔrɔsiw yɛrɛ y'o fɔ k'o jɛya sa u yɛrɛ y'a fɔ ka jɛ ma a bɛ wagati joli de k'u bolo maa min ma na fɔlɔ kunun aw t'a dɔn u bɛ na semaine passée ni ɲɔgɔn tuma e t'a dɔn u bɛ na ayi n'est ce pas o tiɲɛ don e ma kɔrɔtɔ o la dɛ u nana dɔrɔn a bɛ waati joli k'u bolo non ne bolo an ka sigi an ka kuma banni olu b'u hakilina fɔ anw fana b'an ta fɔ maa wɛrɛw b'u ta fɔ anw dɔrɔn tɛ walayi ne yɛrɛ ta n'u ko ko k'a dan u n'anw cɛ ne b'a fɔ anw dɔrɔn tɛ maliyɛn ye hali ibk ka mɔgɔw ye maliyɛn ye u niyɔrɔ b'a kuma la rpm niyɔrɔ b'a la adema niyɔrɔ b'a la bɛɛ niyɔrɔ b'a la o an kana kɛ ko olu ma ban ibk la donc u niyɔrɔ t'a la o tɛ tiɲɛ ye tu vois donc an mana ɲɔgɔn ye an ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye bɛn bɛ kɛ mun kan ni bala wɛrɛ tɛ bɔ a la parce que n'i y'a kɛ cogo dɔ la a bɛ se ka kɛ balaw ye donc o cogoya jumɛn o ye transition de ye a bɛ fɔ o de ma dɔrɔn a ka sigi a ka kuma ka bɛn a la tu sais ninnu man gɛlɛn o e ctsp sigira eh, att tile la a ma tile caman ta dɛ mais o fana u ye coup d'état kɛ k'a sɔrɔ eh, à peu près tile wɔɔrɔ tile wolonwula tile seegin fɛn ma fɔ e yɛrɛ bɛ e bɛ mun proposer pour ka walawalali k'a kɔnɔna la parce que malidenw maliden caman fana y'o ɲininkali de kɛ depuis an ma se yan caman de jɔrɔlen don transition sɔrɔsiw b'a kɛ wa civiliw b'a kɛ wa a ɲuman ye jumɛn ye u yɛrɛ ko ko transition civile kuma bɛ tɛmɛ a tigi yɛrɛ ka kuma kan wa ne y'a fɔ cogo o cogo minnu nana k'u ye coup d'état kɛ u ko k'u bɛ transition civile de kɛ. ko musa fana y'a ɲɔgɔnna faamuya ale ye san mugan ni kɔ kɛ a la o. ayi sa musa ma deli k'a fɔ mɔgɔ ye k'a bɛ transition civile kɛ. Moussa ko k'a bɛ retour à la vie constitutionnelle normale k'a b'o de kɛ dans six mois a m'a fɔ civil ou pas civil Moussa m'o fɔ donc a ye 23 ans kɛ a ye nin de fɔ a natuma o ye kuma wɛrɛ ye mais waatiw tɛ kelen ye waatiw kɔnɔko tɛ kelen ye a tiɲɛw tɛ kelen ye Moussa natuma ni bi tɛ kelen ye 68 ani 2020 kelen tɛ kelen tɛ voilà donc an ka n'u a n'u bɛɛ sanga ɲɔgɔn ma dɔɔni mhm. an kana bɛɛ gungun ɲɔgɔn na k'a fɔ ten mhm. ni 68 mun tun bɛ bɛn k'o bɛ bɛn 2020 ɔ e yɛrɛ bɛ mun proposition kɛ eh, transition pour que a se ka ɲɛ a ka wolo transition an ye mun fɔ dɔrɔn an ka se ka organe dɔ sigi mhm. organe ye mun ye i ko eh, Musa tile la CMNL tun t'u bolo wa ATT tile la CTSP tun tɛ yen wa ni o de bɛ yen mhm. Jɔnkunda tile la u m'a fɔ gouvernement de transition mhm. pourquoi parce que mhm. Jɔnkunda fana bɛ na fanga la tuma min ATT bɛ bin tuma min o y'a sɔrɔ an ka sariya gwakulu ninnu caman bɛ sariya kɔnɔ o ma tiɲɛ IBK b'a fɔ tuma min ATT ma dégage taa ka bɔ yen i ma se i dɛsɛra jamana kɔrɔ mais ATT bɛ taa don min assemblée nationale tun bɛ yen a ka mandat ma ban ATT bɛ taa don min gouvernement tun b'a bolo a y'a ka déclaration de politique générale kɛ ATT bɛ taa don min cour constitutionnelle tun b'a bolo wɔyɔ t'a da la problème tɛ yen mhm. cour suprême bɛ wɔyɔ t'a da la problème tɛ yen mhm. ATT bɛ taa don min o y'a sɔrɔ a ye conseil économique social sigi mhm. a bɛ sariya kɔnɔ a bɛ taa don min na o y'a sɔrɔ fana a ye euh, haut conseil des collectivités territoriales sigi o bɛɛ bɛ sariya kɔnɔ donc o tuma ale IBK yɛrɛ ko ATT ma i échouera taa ka bɔ yen. ale dun bɛna bin tuma min nin si tɛ yen aw bɛ proposition jumɛn kɛ pour que transition bɛ se ka kɛ ɲuman na transition i bɛ organe mun ta constitution o prévoit a ka article laban kɔnɔ ko ni nin fanga bonda bɛɛ tiɲɛna ko ka transition sigi i bɛ organe dɔ sigi organe nin par exemple sɔrɔdasiw filɛ i bɛ se k'olu don a la i bɛ sɛndikaw don a la i bɛ se ka hali jamana muso ɲɛmɔgɔw don a la i bɛ denmisɛn ɲɛmɔgɔw don a la i bɛ se ka taa chambre d'agriculture la ka sɛnɛkɛlaw don a la i bɛ se ka taa chambre de commerce la ka jagokɛlaw don a la i bɛ se ka maa o maa n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan u lakodɔnnen bɛ k'a fɔ jamana kunko dɔ kalifalen b'u la aw b'o la organe de presse b'o la aw bɛɛ bɛ se ka na aw bɛ se ka mɔgɔ damadɔw sugandi mhm. olu bɛ di ka taa bila o kɔnɔ mhm. sariya conseil supérieur de la magistrature bâtonnier ninnu bɛɛ bɛ don mhm. hali parti mɔgɔw bɛ se ka politique mɔgɔw voilà n'olu sigira jamana in bɛ labɛn cogo min n'olu ye fɛn min décider o furancɛ kɔnɔ o bɛ kɛ sariya ye baara bɛ kɛ n'o ye fo ka taa fangaw kuraya fo ka taa se élection ma voilà o de ye organe de transition a prévoilen bɛ o mhm.
donc e b'o de proposer o de y'a ɲuman ɲuman ye mais fura yɛrɛ ye jumɛn lafiya CEDEAO ko ko ka na n'IBK est ce que o ye fura ye wa ani ne yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ o ah tu vois n'i ye ne yɛrɛ ɲininka mhm. CEDEAO de juguyara IBK ma ni anw ye o ɛ u juguyara a ma n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ n'i kun t'u la u t'a fɛ n'o tɛ anw ye mun fɔ IBK ye memorandum na n'olu tun ye baara kɛ n'o ye i b'a sɔrɔ IBK sigilen bɛ transition bɛ yan mais n'i dɛsɛra ka tiɲɛ fɔ wali kuma la i b'a gɛlɛya di e wulila ka n'i da don a la i dɛsɛra ka tiɲɛ fɔ i b'a gɛlɛya di u dɛsɛra ka tiɲɛ de fɔ u y'u yɛrɛ ka sariya sɔsɔ u ye mali ta sɔsɔ donc a nana kɛ mun ye IBK diyanye kama a ka di maliyɛnw ye a man di maliyɛnw ye anw ko se a bɛ to yan e bɛ se ka bɔ i ka jamana kɔnɔ k'i bɛna jamana kelen bɛɛ k'i b'i sago k'a kɔnɔ ka taa donc jɔn ye IBK janfa donc ne bolo transition ɲuman ɲuman o bɛ tɛmɛ nin sira nin fɛ voilà ne bolo transition ɲuman tun bɛ se ka tɛmɛ hali IBK toli fɛ memorandum tun ye kuma ye min fɔra ye ni anw sɔnna a ma k'a fɔ wagati dɔ la an ka démission to yan ka an ko n'o kɛra transition bɛ kɛ basigi kɔnɔ mhm. problème ba tɛ yan mhm. mais jɔn bann'o ma donc a b'o transition suguya de nɔfɛ hali bi sisan eh, mais o kɛra wajibi yɛrɛ ye o c'est à dire IBK de falenna sɔrɔdasiw la dɔrɔn mhm. ah. ah d'accord ah IBK yɛrɛ kun o de tɛ yen tugun mais sɔrɔdasiw nana mhm. a kɛra conseil national pour le salut du peuple ye mhm. donc sisan o de bɛ na mhm. a bɛ labɛn o kɛrɛfɛ i ko n'IBK tun bɛ yen cogo min an b'a labɛn a kɛrɛfɛ cogo min c'est tout donc o ye sini an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'i y'anw fana ɲininka o ka fisa anw ma n'IBK yɛrɛ ye ɔ malidenw yaasa an kana an ka cɛkɔrɔba wagati min fɔra a bɛ wagati an bɛ ɛri kelen bɔ an bɛ babu in na ci wɛrɛw b'a bolo hakilijagabaw b'a bolo ka d'a kan jamana ko caman bɛ olu kalifalen don a la hakilijagabaw b'a bolo nka kumakan fila bɛ yen a tɛ ɲɛ fo an ka se ka k'o fɔ an fa minnu bɛ cote d'ivoire an'an ba minnu bɛ cote d'ivoire u kɛlen k'a ye k'a fɔ wagati min na an n'an ka cɛkɔrɔba bɛna baro sigi kɛ u ko e ye maa ye a ye ivoirienw yɛrɛ bɛ maa min dɔn bi cote d'ivoire maliyɛnw tɛ dɛ ivoirien den minnu bɛ ivoire e kɛra maa ye bi maa min ni u b'o dɔn ka da i ka tɛmɛnenw kan ani bi i bɛ ka kuma minnu fɔ a kɛra sababu ivoirien dɔw dɔw yɛrɛ b'u ka misaliw ta e kan u ko olu maliyɛn minnu bɛ yen dɔw ka bagabagali sera olu ma k'a fɔ olu ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka dɔgɔya k'a fɔ ni e sera ka message dɔ sɔrɔ k'a fɔ an ka laɲini tɛ k'an ka kuma ka kɛ sababu ye ka maliyɛnw se bagabagali ma kɔfɛ mais kuma ninnu bɛ fɔ tuma min anw fana b'an yɛrɛ ɲininka ninnu ka bagabagali de la ka ɲɛsin mali la o ɛɛ anw m'a fɔ o olu de ko an ye n'an m'a to an ta la hali n'an ni sɔrɔdasiw de bɛ na o kama diyagoya IBK bɛ to aw kunna bagabagali fila bɛ tɛmɛ o kan ɔ ni olu ka jamana ɲɛmɔgɔw y'o fɔ mais an tɛ se k'an ban an ka jamana n'an danbe la o kama o k'an ka mɔgɔw bɛ yen an b'o dɔn ne ɲɛna an ka mɔgɔw fana u man kan ka sɔn wali jamana ka na anw bagabaga k'an ka siran k'an makun ko n'o tɛ ko b'olu sɔrɔ yen n'anw bagabagara olu bagabagara ni ko ka kan k'u sɔrɔ k'a sababuya k'o ye ne b'a fɔ k'u ka minɛnw cɛ ka na mali la n'an tɛ mali fana labila wali jamana mɔgɔw ye u kana an bagabaga non an tɛ se ka sɔn o ma il vaut mieux k'an ka ressortissants k'o dɔn a ka d'an ye foyi kan'o sɔrɔ mais an ka o kumaw a nana ni nɔgɔya dɔ ye o mun na kabiri an ye nin kumaw fɔ walahi maa mun ye ne wele n m'a fɔ ten dɛ senegal universitaires senegal dɔnnikɛlaw minnu kodɔnnen don diɲɛ kɔnɔ mm. a ka ca mɔgɔ mugan ye u bɛ labɛn dɔ la pour que n ka taa an ka se ka n ye mun fɔ CEDEAO jamanadenw an k'u ka labɛn kɛ fanga façon dɔw bɛ u kana sigi an ka jamanaw kɔnɔ tugun ne m'a fɔ dɛ a message bɛɛ bɛ n kun don dɔ la n bɛ bɔ n'a ye n b'a bɛɛ publier o ye fɔlɔ ye Côte d'Ivoire yɛrɛ mɔgɔw ye ne wele k'a fɔ n ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka kuma a b'an bɛɛ ka nafa de ko fɔ mais fanga ɲuman ka sigi jamana kɔnɔ o b'an bɛɛ ka nafa de ko fɔ ne kan tɛ k'a fɔ n bɛ fɛn fɔ alasan ma mhm. k'a ka ko man di n ye a ka ko ka di n ye o tɛ ne yɛrɛ bɛ se ka yɔrɔ dɔ fɔ ne tɛ alasan de dɔn n'o tɛ a kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ yen ko gawusu depite don mhm. ne ye su fila si a ka so ne ye su fila si gawusu ka so gawusu watara yan'a ka ban ala ka hinɛ a la alasan kɔrɔkɛ don mhm. donc ne tɛ faama wɛrɛ dɔn alasan n tɛ Côte d'ivoire dɛ mais au moins sɔ donna alasan ka du la mhm. ni n bɛ juguya kɛ n t'a k'ale la k'a sababuya kɛ dɔnni tɛmɛna n'a kɔrɔkɛ cɛ mais jamanaw nafa kama an bɛɛ bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye ne tɛ alasan contre la mais alasan nana u CEDEAO mɔgɔw nana cogo min olu de ye ko se nin na n'o tɛ an y'u kunbɛn bonya la u delila ka na mali la kunko dɔ la u balila k'u tɛ jigin yɛrɛ bamakɔ aéroport la anw dun y'u kunbɛn u y'an wele an sigira n'u y'an wele heure o heure la olu de bɛ heure fɔ an bɛ na n'u ko a ye na an bɛ na n'u ko a ye taa an bɛ taa donc an y'u bonya o d'accord bon donc mun de bɔra a kɔnɔ ne b'a fɔ ne ka kuma ye nafa ɲɛ o puisque hali macron tun ko ko retour à l'ordre constitutionnel macron labanna ka mun fɔ ko maliyɛnw yɛrɛ de yamaruyalen don u ka fura ɲini u ka gɛlɛya la macron m'a fɔ ko k'a di sivili ma o ko ka fanga di sivili ma etats unis fana m'o fɔ mais macron kun ka kuma t'o ye fɔlɔ aw ka pression de y'u yɛlɛma aa mais macron y'a dɔn an ma yɛlɛma o u yɛrɛ ka kuma don ko teri tɛ jamana la nafa de bɛ jamana la eh, n'i bɛ ka bi n'a bi u nafa ma ban mali la o donc maliyɛn fɛn o fɛn nana u bɛ u nafa ɲini o de bolo eh ben alasani fana m'a fɔ o kuma kelen a ma segin o kan wa ko maliyɛnw de yamaruyalen don u ka mali problème ɲɛnabɔ ni alasani tun y'a daminɛ o la o ye kuma jugu ye an n'a bɛ kɛlɛ wa ayi an n'a tɛ kɛlɛ o D'accord. Bon, Lassana, euh, euh, Alpha Condé, mm -hmm. o m'a fɔ k'a tɛ troisième mandat ɲini yan. Mm -hmm. Ah, d'accord. Ah. Mais nin ko in kɛra sababu ye caman fana ye réfléchira i yɛrɛ la i ka jamana kɔnɔ ko. Ah. Parce que jamanadenw ka ban ka wuli fana ka sariya ta k'a ɲɛsin jamana maralaw la perezidanw na k'a fɔ u b'u ka jamana sariyaw jamana sɔsɔ la u bɛ an ka tɔnba ye sariya sɔsɔ o fana kuma daminɛna anw ka nin wulili de la an y'a yir'u la an tɛ mara ni sariya tɛ a kɛra mali sariya ye o a kɛra CEDEAO sariya ye o u k'o bato n'o tɛ an t'u kumakan lamɛn an ma juguman fɔ alasan ma dɛ donc ni alasan ko k'o digir'a la o tuma a tɛ tiɲɛ fɛ ne balima de don a ka sɔn tiɲɛ ma d'accord malidenw ka foli ani tanuni di aw ma aw minnu sɔgɔlen don an na radio star fm sanfɛ ale ni cdr media sanfɛ ka foli di aw ma mon père ni n bɛ mun da o kan mhm. i ko i ko maliyɛn minnu bɛ yen mhm. k'u sirannen don mhm. ɛ alasan ko a dɔn ko maliyɛnw kalifalen b'ale la dɛ an ka CEDEAO sariya yɛrɛ kɔnɔ a ka kan k'u lakana dɛ u ko de ko ko mɔgɔw kanu baga a kanubagaw a kanubagaw tɛ se k'u bagabaga message de paix dɔw ka lancer eh, ni an tɛ message de paix lancer ka tɛmɛ Alassane yɛrɛ ka message kan a ka message de paix ye a k'a ka jamana sariya bato n'ale bɛ paix fɛ a b'o de kɛ n'a m'o kɛ ne tɛ se ka paix d'a ma mun t'o kɔnɔ a ka sɔn jamana sariya ma a k'a bato paix b'o de kɔnɔ n'a ko a bɛ paix fɛ paix b'o de kɔnɔ mhm. ni paix t'o kɔnɔ n'ale m'o kɛ o tuma mɔgɔ kan'a fɔ ko baga kɛra alasan ma sa mhm. an ka musalaha façon dɔw to yen mhm. k'a k'a kanubaga minnu bɛ olu de ka kuma ye a kanubagaw wa a kanubaga don a kanubaga tɛ ne tɛna nkalon tigɛ o ye tiɲɛ don Mon père ni anw ma ɲininkali dɔ kɛ i la nka i yɛrɛ bɛ fɛ k'o kumakan labɔ ka d'a kan kunnafoni jɔyɔrɔ de ka bon fasoden yɛrɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ faso mara la na anw hakili bɔra k'o ɲininkali kɛ wali n'o ɲininkali ma kɛ anw ka dɔn fɛn ye i bɛ se ka mun de fɔ kuma kuncɛ kuma na ne bɛ kuma mun fɔ halisa o ye an bɛɛ ka hakilina kelen ɲini an ka jamanaw kɔnɔ an ka jamanaw ka ɲɛfɛ taga kanu an ka kɛ kelen ye ka sɔrɔw yiriwa an ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ an ka sigiɲɔgɔnya kɔnɔ an ka balimaya kɔnɔ ne b'o de fɔ ne bɛ kuma fɛn o fɛn fɔ n t'a lawuli mɔgɔ si ka juguya kama mais an ka fɛn dɔ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ maa i tɛ wolo siɲɛ fila i tɛ sa siɲɛ fila wolodon kelen de b'i la sadon kelen de b'i la i ka wolo o don o t'i ta ye o y'ala ta ye i tɔgɔ b'a kan e tɛ foyi kalama i sadon i ta tɛ i tɔgɔ bɛ fɔ ya i taara kama nka i ka balo n'i ka saya cɛ ala ye mun ɲini an fɛ k'ale ye tiɲɛ de ye ale ala ne ala ye tiɲɛ de ye ala ma nkalon don a ka foyi la ale ka foyi nkalon t'a kɔnɔ donc n'an bɛ se ka baara kɛ ni tiɲɛ ye wagati o wagati mhm. an k'a ɲini an ka to o tiɲɛ kɔnɔ mhm. o de bɛ an ka diɲɛ n'an ka lahara ko fɔ an ye mais ka bɔ ka nkalonw labɛn mhm. ko diɲɛ diya kama diɲɛ fanga kama a tɔgɔ kama ne bacili tɛ se yen n tɛ se dɛ d'accord ni maa mun y'a ɲini n fɛ o kana jigin n na n bɛ n ta fɔ n t'a fɔ mɔgɔ juguya kama mais n bɛ n ta fɔ k'a ɲɛsin n dɔnyɔrɔ la tiɲɛ la n m'a fɔ ne ta bɛɛ ye tiɲɛ dɛ mais dɔnyɔrɔ min bɛ n na tiɲɛ bɛ dan o dɔnyɔrɔ la yɔrɔ min ne bɛ n ka kuma fɔ n'o donc halisa ɛɛ n balima minnu bɛ kɔfɛ olu de ye sigi kɛ wali jamanaw la o jamanadenw ni ne ka kuma sera ka fɛn o fɛn kɛ awa ne b'a f'u ye u ka taa fɔ u ka yafa olu ma olu ma foyi fɔ ne t'u ka jamana contre la fana ne yɛrɛ ka dɔgɔ o la mun bɛ ne bolo n da in kɔ foyi tɛ n bolo fanga tɛ n bolo jɔyɔrɔ tɛ n bolo se tɛ n ye ka wali jamana kɛlɛ donc ne tɛ taa la wali jamana kɛlɛ la dɛ mais n ka jamana tiɲɛ maa kana n bali k'o fɔ n b'o fana ɲini jamana tɔw fɛ olu kana ne bali ka n ka jamana tiɲɛ fɔ k'a sɔrɔ CEDEAO ma se yan ne ma n da don côte d'ivoire problème na n ma n da don laginɛ problème na olu de nana mali problème kɔnɔ ne fana y'u bisimila k'a da kan n hakili la u bɛna tiɲɛ de fɔ n ye ɔ ne ma n ka tiɲɛ sɔrɔ ka kuma kɔnɔ ni n y'o fɔ o kana bala mɔgɔ la ne ma n ka kuma de tiɲɛ de sɔrɔ ninnu taabolow kɔnɔ u ye mun fana fɔ n ye hali bi n b'a fɔ nkalon don ne ma CEDEAO protocole sɛbɛn olu de y'a sɛbɛn olu de nana ni CEDEAO tɔgɔ ye olu de nana n'a sariya tɔgɔ ye charte africaine des droits de l'homme ne m'a sɛbɛn u farala sɛbɛnni kan Banjul mais ni nin bɛɛ sɛbɛnna a fɔra k'a kɛra an farafinw cɛ sariya ye o sariya ni anw y'o kuma fɔ bi o ka kan ka digi jɔn na jamanatigi jɔn na a dun kalifara jamanatigiw de la k'u ka sariya ninnu waleya ni ɲɔgɔn cɛ ni jamanatigi dɔ kanubagaw ko ko an ka tɔn ninnu sariya ko fɔli k'o sɔsɔra ko donc n'o sɔsɔra an tɛ sɔn k'o man di olu ye ne b'a fɔ o tuma u t'a fɔ an ka tɔn in ci an k'a dabila i kanubaga dɔw ye message bila ka na sisan sisan ko yani an ka wuli mhm. ko vraiment olu bɛ ka k'an suit mhm. olu bɛ Canada Espagne mhm. ko i kanubagaba y'olu ye olu bɛ ka message de suit kosɛbɛ ko Haidara ko k'a ko kɛra cogo di Haidara ko y'a lɔn ne kumana eh, lundi lɛndi su fɛ n terikɛ dɔ den bɛ yen o bɛ ayidara kɛrɛfɛ a sera n ma a ko aa i ye kuma min fɔ i dɔgɔkɛ ma ne ka kɔrɔ ayidara ye a ye dɔgɔnin don awɔ a ko a kuma a mankan b'a da fɛ n ko mun mankan bɛ yen a ko nɔn ne ye kuma fɔ cogo min ne tun man k'a fɔ ten n ko he i fa de ye ne fa ye ayidara ye tiɲɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n ko ayidara ka kuma la n'i ye mun mɛn dɛ i ko rezo kan souvent u bɛ kumaw tigɛ tigɛ i bɛ dɔ mɛn i t'a bɛɛ mɛn mun ne ye yɔrɔ mun mɛn o ye mun de fɔ o ko ayidara sigilen a ko n y'a fɔ minisiri kura ye dɔ ko a tɔgɔ Tapo hɔn n y'a fɔ Tapo ye opposition mɔgɔw minnu ni gouvernement bɛ ɲɔgɔn na u k'a lajɛ ka dosiyew fara ɲɔgɔn kan k'a di kiirikɛlaw ma ni mun ye dunni kɛ o ka taa kaso la a k'a fɔɔnɔ a ko opposition mɔgɔw tuma min a tilara k'a d'a kan minisiri kɔrɔw yɛrɛ b'o la ko ne y'a lamɛn siɲɛ duuru o bamanankan na n'i ko opposition mɔgɔw minnu ni gouvernement bɛ ɲɔgɔn na minisiri kɔrɔw b'u la mhm. a y'a lajɛ aw ka dosiyew di minisiri ma i kan bɛ opposition mɔgɔw k'a di mhm. n'i ko u k'a lajɛ k'a di u nin ye jɔn ye mhm. i kan tɛ opposition mɔgɔw ma dɛ i kan bɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn olu k'a lajɛ ka dosiyew di e dun ye jɔn taamasere i ka kuma kɔnɔ i ye opposition de taamasere mais kuma laban na o taara kɛ ko n y'a fɔ a mɛnna a bɛ san mugan bɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye jamana wari dun kuma kɛra fila ye o puisque n'o kelen de kun don a k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye jamana wari dun ka dosiyew di mais munna e bɛ opposition taamasere i ka kuma kɔnɔ a dan ma k'a fara jamanaden tɔw la o ma sɔn n y'a fɔ a ye ten a filanan n ko a ma n ko tapo nana k'a bɛna anw de minɛ donc kumaw tɛ se ka fara ɲɔgɔn na o ni n nana n bɛ M5 ɲɛmɔgɔw don kaso la a nana fana a ye maaw minɛ a ye maaw minɛ ni boloda o donc ale bɛ se k'a fɔ cogo di ko ale ko M5 mɔgɔw olu ka dosiyew labɛn ni mɔgɔ min ye wari dun ka t'o di tapo ma tapo k'o minɛ tapo dun ko a bɛ M5 mɔgɔw de minɛ donc tapo tɛna m5 ka dossier labɛnnen ka taa mɔgɔ minɛ o sababu la o puisque tapo ŋaniya ye ka m5 de minɛ o donc n dɔgɔ n'a ka kuma ma jɛya ma jɛya ou bien a ye kuma biri k'a fɔ n'a y'a fɔ cogo min na ne y'a faamu tan de a kan bɛ ne de ma wa n'a kan bɛ ne ma n y'a jaabi cogo min n tɛ yɛlɛma u ko n ma a a ko ko non k'ale hakilina t'o ye k'ale ko de waridunna bɛɛ ɔ n k'a tun k'o fɔ o bɛ jɛya o n ko n'a y'o de fɔ k'o y'ale hakilina ye mhm. o tuma a b'i komi ne m'ale hakilina faamu mhm. ni n m'a hakilina de faamu mhm. o tuma ni n ye mun fɔ a ma n'a ma bɛn a ma n bɛ yafa deli a ma mais n ye mun faamu n'o de y'a hakilina ye n tɛ kuma kelen bɔ n ka kuma la n tɛ yafa deli a fɛ n ko an tɛ diinako kuma la an tɛ kuranɛko kuma la an tɛ foyi la a y'i da don jamana kuma de la a niyɔrɔ b'a la ne niyɔrɔ b'a la ni n ma sɔn a ta ma n b'a fɔ a ye wa a y'a fɔ cogo min ni ne y'a faamu ten n ko n'i y'a a ye a y'a ne y'a faamu ten fɛn kɛ kuma birilen don n'o tɛ ni kuma jɛlen don aw tɛ taa yɔrɔ la o dugusɛjɛ o de kɛra coup d'état ye u ye ne wele k'u bɛ na seri fila k'u b'a fɛ ka na a rédacteur n'a directeur u bɛɛ nana ne sɔrɔ so yan ne yɛrɛ tun ko u ma n ko ah i ko sɔrɔdasiw a fɔra k'u bɔra aw tɛ to so mɔgɔ t'a dɔn ni kɛnɛma la yen ni a lakanalen don n'a ma lakana n ko k'a fɔ aw bɛna ne interviewe bi don na n ko est ce que o tɛ gɛlɛya aw ma u ko u bɛ na u nana bisimila cɛ mun yɛrɛ ni hayidara ye entretien kɛ a ko ne de n'a ye entretien kɛ a y'a fɔ tuma min a ko non ayidara hakilina ye n ko non n k'e e ma communication kɛ n ko ka ne to francophonie la mm. ne tun bɛ communication kɛ un mois par an mm. ne t'a lajɛ communication bɛ cogo min parce que souvent ni voyagera u bɛ ɲininka an ka organisme tɔgɔ la donc il faut pas que n ka tromper communication mm. u tun b'a fɔ an ka taa kalan n ko ne tun bɛ taa n ko mais e ko yɔrɔ min na i ye ayidara ɲininka ayidara ko u ka dossierw labɛn n k'e tun ka kan ka ayidara ɲininka u k'a labɛn e kan bɛ jɔn ma est ce que opposition mɔgɔ ninnu e ye mun tɔgɔ fɔ olu bɛ se ka dossier di tapo ma an bɛ don min na i ko bi wa e tun ka kan ka ayidara ɲininka o la a k'a pensée préciser o la n ko mais n'i m'o kɛ e filila i ka question na i ka communication na ayidara ka jaabi bɛ dibi la a ma jɛya n ko ni question n'a ma jɛya ne y'a faamu cogo min ayidara ko ko a tun b'a fɛ k'o de fɔ n ye mun fɔ a ma n tɛ kelen bɔ a la ɔ mais ni mɔgɔ ko ne e ye kuma mun miiri ko ne y'o fɔ ne m'o fɔ ne tɛ se ka tɛmɛ o kan e fana yafa deli wa a y'o de fɔ n ye u nana o de fɔ n ye ko ayiwa ko n'o de don ale ko a ye mun fɔ ko ne ye mun miiri k'o tɛ k'a m'o fɔ mhm. k'a ye dɔwɛrɛ de fɔ mhm. n'a ye dɔwɛrɛ de fɔ ne tɛ se k'a bali a k'a fɔ k'a ye dɔwɛrɛ fɔ o tuma k'a ko opposition de ka dossier labɛn ka di ta minisiri ma mais ale b'a dɔn o don an ka kuma mun sara dabila n y'a fɔ a ka mɔgɔw ye dɛ mhm. n'u m'a diffuser u m'a diffuser n ko aw kana taa n ka kuma bamayɛlɛma n y'a fɔ n tɛ yafa deli parce que ne filila dɛ ni ayidara ko k'a ye kuma mun fɔ k'a m'a fɔ o tuma de n bɛ yafa in deli n'o tɛ ne tɛ yafa deli a fɛ dɛ o yɔrɔ de la n ko ne tɛ siran a ɲɛ n tɛ tamaki donc maaw kana a don kɔrɔ la ko kɔrɔ wɛrɛ b'a la dɛ ɛ ni e ye kuma fɔ n'i tilara ko n m'a fɔ o bɛ bamanankan tɛ yan ko n y'a fɔ n m'a fɔ k'a bɛɛ tɛ hɔrɔnkan ye n'a ko k'a m'a ta fɔ ne bɛ mun kɛ n'a kanubagaw ko ko ne ye mun fɔ a ma a ma diya u ye ale yɛrɛ ko ko e ye mun miiri ko ne y'a fɔ ne m'o fɔ mais n'an ye tiɲɛ fɔ a don kuma mun fɔra maa si kun tɛ mali la k'i b'i miiri ko an m5 mɔgɔw k'an bɛ dossier labɛn ka taa di tapo ma k'a ka mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ n'a ye hakilima bɛɛ b'o faamu an t'a wuli nin kan an t'a wuli nin kan ne b'o de fɔ mais ni ne y'a faamu o cogo la est ce que ne ye mun fɔ n filila wa n ma fili mais n'ale ko k'a m'o fɔ dun ne yɛrɛ bolo a don ne ma tapo attaquer wa ne ma n ta dogo dɛ n'ale ko an b'o fɔ ɔhɔn mais n'ale ko ko ne ka dossier labɛn ne ka dossier labɛn ne b'a cili m5 kɔnɔ ko ka taa di tapo ma ko ka mɔgɔw don kaso la u ka wari fɔnɔ ee wari dunnaw kun t'anw cɛ la dɛ ayi wari minnu tun bɛ ko fɔ k'u dunna defensiw ni sɔrɔdasiw ka wari o kun t'anw ɲɛ o o kumaw de tun bɛ da kɔnɔ anw y'o de fɔ an ka mitingiw la donc o kun ɲɛsinnen bɛ minnu na o olu ni ibk de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ t'olu ka dosiye di tapo ma ibk ye tapo wele anw minɛni kama cogo di donc n'ale ko k'ale kan tɛ anw ma k'ale tun b'a fɛ anw de ka dosiye labɛn a don dosiye kun t'anw bolo an tɛ minisiriya la dosiyew bɛ sɛrivisiw de kɔnɔ u bɛ kɔntoroliw de kɔnɔ anw tɛ se ka t'u ta n'ale ko an k'o fara ɲɔgɔn kan ka t'o di ne b'a fɔ n ko est ce que a kan bɛ anw de ma anw de bɛ se k'o dossier fara ɲɔgɔn kan wa est ce que ne ko ale k'i to haut conseil la a ka taa dossier ta k'a di tapo ma a bɛ se wa a tɛ se anw fana tun tɛ se o don donc a ka kuma ye mun yira a bɛ se ka kɛ ale tun hakili bɛ k'a fɔ de ni mɔgɔ o mɔgɔ ye wari dun kuma in labann'o de la o a labann'o de la a ye min fɔ ne ye du fɛn bɛɛ lamɛn kɔfɛ de ye parce que séquence mun ni ne y'a lamɛn a bɛɛ kun t'o kɔnɔ mais n y'a bɛɛ lamɛn kɔfɛ kuma banyɔrɔ la ko ni mɔgɔ mun ni mɔgɔ mɔgɔ ye jamana wari dun walayi ne y'o de fɔ ne sɔnna o kuma ma ne kun t'a critiquer o la mais a ye don in fɔ cogo min kuma daminɛ la a ye anw de taamasere a m'a fɔ jamanaden tɔw dɛ a y'anw de taamasere dunniko kuma nana o de kɔfɛ donc taamasere in bɛ ɲɛsin anw de la n'a ko n ko n'a y'o de ɲɛsin ne la ne ma jamana wari dun o tuma dosiye tɛ ne kan a ka taa fɔ tapo ye ale kana anw wele k'an ka taa di tapo ma parce que tapo nana anw minɛli de kama an ma dogo donc an ka kuma bila yan parce que kuma jɛlen don ne bolo dɛ ni tiɲɛ bɛ fɔ an bɛ tiɲɛ fɔ diinɛ ko tiɲɛ de ni hayidara ko diinɛ ne bɛ tiɲɛ fɔ a fana ka tiɲɛ fɔ o dɔrɔn don ne tɛ a dɔgɔya mais ni kuma min taara k'a ɲɛsin n na ko mɔgɔ bɛ fili mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma i niyɔrɔ kuma i tɛ fili a ma ne de ka kɔrɔ hayidara ye n m'a fɔ a kalannen tɛ morikalan na dɛ ne yɛrɛ dun ma kalan n tɛ foyi yɛrɛ dɔn mais n niyɔrɔ kuma n tɛ fili o fana ma donc n'a ye kuma fɔ tan ni ne ye n niyɔrɔ ye kuma kɔnɔ cogo min n b'o de fɔ mɔgɔw kana jigin n na sa an bɛɛ adamaden c'est tout malidenw nin yɔrɔ kɔni nin walawalala wa kunnafoni a faamuna fo k'a fɔ ko a faamuna k'a fɔ aw balimakɛ kun don sam samabali libre penseur dɔw ko kunnafoni wagande kunnafoni ladirima a saniyalen a jɛlen o min kɛlen don an ka baarada ye cdr media kɔnɔ fo ka taa se radio star fm ma an tun ye an sen bɔ an yɛrɛ kɔnɔkɔrɔ ka ci bila an fa ma n'o ye mohamɛd ali bacili n'o ye minisiri kɔrɔ don ni M5 comité stratégique o maa don ka na se a ma ɲininkaliw b'an bolo k'olu ɲininkaliw k'olu sɛm'a la a ye o jaabiw mɛn an bɛ k'an bɛn bolo da aw ye k'a fɔ aw ye ka a k'an bɛn jumadon salam na wadada a luta continua